Ị dịghị abụọ n'elu ụwa enwegodị onye yiri gị onye ahụ abụghị gị na ọ bụghị gị ọ bụghị gị o nwere ihe iji wee dị ebube o nwere ihe iji wee dị iche eṅomichagodu gị ihe dị iche dị maka na ihe agụ ji eme ire dị ya na mbọ ebube agụ na-eche agụ omume onye na-edukwanụ ya ntị adịkwa aunty happy bụ nwaanyị gbasiri ike ihe ọ na-esi bụ nri ọ na-esi mama put ọ bụrụ na irie nri aunty happy ebe ahụ ka ego gị ga na-ala ọ bụrụ na nke ụtụtụ kwaa gị ị gaghị ekwe ka nke ehihie kwaa gị ebe ahụ ka ndị ọkada na-aga akpajuru afọ ha ọ na-ekelecha onye ihu ma onye azụ ma nwata ma okenye oge ọbụla ịhụrụ ya ọ na-achị bụrị ụfọdụ ndị mmadụ na-akpọ ya eze akọ ọchị maka oge ọbụla ịhụrụ ya ọnụ ọchị dị ya n'ọnụ ọ bụgodị na ịhụghị ya o buru ụzọ hụ gị ọ kpọtụrụ gị ka aunty happy na-azụ ahịa o tinye pos ịchọkwa ego o nye gị ọtụtụ ndị mmadụ ahụ ka ahịa na-esi agara ya bido na-atajiri ya anya ọtụtụ ndị mmadụ na-esi n'azụ na-agakwu onye ahụ nwe ọdụ ahịa ahụ ebe ahụ aunty happy na-ere ahịa na-achọ ka arụpụ aunty happy ka ha nọchie ha aga gwa nwaanyị nwe ebe ahụ sị ya na ha ga-akwụ ụgwọ ọdụ ahịa afọ atọ aunty happy erechaa ahịa otu ụbọchị nwaanyị nwe ebe ọ na-ere ahịa kpọọ ya sị ya na ya chọrọ iwere ebe ahụ ọ na-ere ahịa na o nwere ihe ọ chọrọ iji ya eme na ọ ga-apụ gaa ya ma ọ ga-akwụ ụgwọ afọ atọ o buru aunty happy aka mana ọ gara gbagharịa bikọtasie ego were kwụọ ụgwọ ebe ahụ ike agwụ ndị a na-achụ ya ọchụchụ nwaanyị nwe ebe ahụ anọtụkwa ma gbakwunye ego n'ebe ahụ aunty happy akwụọ ike agwụ ndị iro ya mana ndị iro ya ezughị ike ha na-achọ etu ha ga-esi wee gaa arụpụ ya kachie aunty happy abịa ahịa n'ụtụtụ otu ụbọchị wee hụ nsị anyụrụ n'ihu ọdụ ahịa ya o nweghị ihe ọ kpọrọ ya ihe o kwuru bụ ihe onye ma ya mara ya aunty happy agbagharịa gaa nata ọgụ o were ọgụ ahụ kpọpụ nsị ahụ o resie ahịa nke ụbọchị ahụ laa ka chi na-abọ na-aga aka aunty happy amalite riwe elu site n'iri elu ọ na-atawasị ya atawasị ezigbo ahụ ọkụ adaa ya a na-ebugharị ya kwa ụlọ ọgwụ ha echekwa ma ọ bụ obere ihe nọrọ ebe ahụ naghịzi ekulitezi ọtọ a gaa na lab lab enweghị ihe ọ na-ahụ di ya wee kpọrọ ya wee lawa ụlọ ka a gaa were mgbọrọgwụ chọọ ya agaruo a na-eme ọ ka njọ ọ dịka ọ bụ na anaghị eme ndị mgbọrọgwụ emegidere ike agwụla ha akpọrọ aunty happy gawa n'ụlọ ọgwụ n'ụlọ ọgwụ ebe aunty happy nọ ọ naghịzi ekwu okwu ọ maghịzi ebe ọ nọ ọ nọọ otu izu ụka onye ahụ na-anaghị ekwu okwu nọkata bilie nwerezie onwe ya na-ekwu okwu na-eme ihe niile ọ na-achị ọchị ka ọ bụrụ unu gwa na nkeji ọchị ha na ọchị na nkeji nke ọzọ machi ihu ya etu a ka esi wee discharge ha n'ụlọ ọgwụ ha laa ụbọchị ahụ ha lara o weta aka n'abalị ya aunty happy adakwa ọ maghịzi ebe ọ nọ n'echi ya ọ nwụọ ọ bụrụ terminal lucidity ma ọ bụ energy surge ya bụ end of life experience ozugbo ndị mmadụ nụ na ọ nwụọla ha echeghị ya eche ozugbo a na-arụ ọchị ọdụ ahịa otu nwaanyị a na-akpọ Charity akwụọ ụgwọ ọdụ ahịa ahụ eletakwa ihe ahụ Aunty Happy na-eme na-esi rice na-esi ụtọ tinyekwa POS mana ndị mmadụ anaghị eji ike abịa maka na ọ bụghị Aunty Happy ma ọ bụghị Aunty Happy ọ bụkwa Aunty Happy ma ha sị na nri ya anaghị atọ ụtọ ha sị na ọ na-ere nri hụrụ chi na o recha nri erepụ erepụ o rukwa echi ọ malite rewekwa Charity regidere hụ na ọ naghị agara ya ọ malite rewe ọkịrịka ọkịrịka ọ na-ere agazi si ebe ahụ pụọ onye na-achaji fon bụzi onye nọ ebe ahụ onye gafe m ebe ahụ lekpuo anya n'ọdụ ahịa ahụ o cheta far back ọ dịka ọ ga-ahụ Aunty Happy ebe ọ na-achị ọchị o wee bụrụ ije ụwa gee m ntị ọkpụkpọ oku dị n'iche n'iche akara aka dị n'iche n'iche gbaa mbọ ka ịchọta nke gị egbufuna nwanne gị atajila anya maka na ọ na-eme ọfụma ọ bụrụ na e nye gị ọnọdụ ya i nwere ike ị gaghị emeta ya ka ya mana ọ bụrụ na ị gawakwa n'ihu mụrụ anya ka azụ maka na ihe ahụ ị na-akpọghị ihe n'oge ụfọdụ nwere ike bụrụ ihe ọsụkọsụ na-egbukwa ndị iro na-eme m ọfụma maka na oge ụfọdụ onye ahụ ị na-eche na ọ bụ mbara nwere ike bụrụ awọ onye nke ị na-eche na ọ bụ awọ nwere ike bụrụ mbara a naghị amakwa ngwọrọ n'ụgbọ ntị adịkwa ya gazi